Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Kenya. Ndi nkhani yomwe ikupanga trend kwambiri ku Kenya masiku amenewa. Nde inu tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Mary Claire. Mary Claire ali ndi zaka 24 ndipo ndi mwana wa abusa Seventh Day Adventist ku Kenya. Mary Claire ali mu kwaya yodziwika bwino ku Kenyako yotchedwa Redemption Ministers. Ndi kwaya yonena kuti yodziwika yoti zimayenda ndithu koma ya Seventh Day Adventist. Nde Mary Claire wapanga kumene graduate ku university zinzoti zikuyenda zabwinobwino. Pa 22 March Mary Claire anatuluka, kaya amapita kuti, panangotulukira munthu anamuthira asidi nkhope. Eti anthu hii kuno kuno nanga paja asidi anapseratu nkhopeyi zosakhala bwino chani koma anthu anakwanitsa kumugwira munthu uja. Nde fa choti linali gulu lambiri anayamba kummenya munthu uja kummenya nkumufunsa kuti wamuthiriranji asidi. Mzimayiyu nde anaulula kuti si ineyo chabwino ndamuthira ndine koma ndachita kutumidwa. Analipiridwa. Munthu ameneyuyu anathira Mary Claire acid dzina lake anali Lucas Ochieng. Lucas uja ananena kuti amene anandituma ndi Elvis Opiyo. Anthu Elvis Opiyo nkhani ino nkutembenuka. Nkhani inapita ku polisi msangamsanga komanso ena anampulumutsa. Lucas uja chifukwa choti anthu akanamupha. Ena anathamanga naye Mary Claire kuchipatala. Anavulala kwambiri. Anapita kuchipatala kuja mpaka panopo tikuzaona kuti she is fighting for her life. Anapseratu nkhopeyi, diso limodzi silikuona linapsa. Zosakhala bwinoyi kumuwonongeratu. Nde Nkhani ino inakhala yonena kuti akuti amene wamuthira acid ndi watuma munthu ndi Elvis Opiyo. Tsono Elvis Opiyo yo ndi ndani? Peza kuti Elvis Opiyo yo ndi gulu la ma leaders a kwaya yomwe amaimbamo Mary Claire uja. Anthu oti amaimbira limodzi, akhala akuimbira limodzi kwa zakazaka. Anthunso dzidzidzi kunena kuti Elvis! Mpameneno anayamba kusakasaka kuti Elvis ali kuti. Koma Elvis anali atapita dera lina pa nthawi imeneyoyo nde apolisi anakhala kumaganiza kuti ok munthuyu tingapange bwanji kuti abwereko tisamusonyeze msangamsanga Elvis yo kunena kuti tikumpanga suspect tipange ngati sitikudziwa china chilichonse nde anamupangira trap brother wake wa Mary Claire anamuimbira foni Elvis uja ngati kuti nanga si kwaya anthu akwaya imodzi kunena kuti ii kwachitikatu ngozi kuno Mary Claire wathiridwa asidi thamanga bwera uzamuone anthu onse ali kutiko ali kumeneko anthu akwaya onse ali kumeneko iwe wekha ndi amene kulibe nde pofuna kusaonesa kukhala wolakwa a Elvis ananyamuka kubwerera kupita kutiko kuti akachite pretend ngati kuti iwo sizikuwakhudza mpamene Elvis watani wagwidwa ndi apolisi kumeneko ndeno nkhani yawo tiyiyambe no pachiyambi pofufuza chodabwisa nchoti anthu akwaya imodzi ampingo limodzi akhala akugwira ntchito limodzi mukwaya choncho chapangika ndi chani kuti afike pothirana acid Elvis Opio ati amagwira ntchito ngati ku intelligence ya ku Kenyako komanso amaimba kwaya yotchuka ngati imeneyoyo anakumana ndi mwana wa abusa mchechi momwemo mwana wa abusayo kukhala ndani kukhala Mary Claire koma Elvis ndokwatira ali ndi banja lake ndi ana awiri ati anapezeka kuti Elvis anayamba chibwezi ndi Mary Claire mukwaya momwemo mchechi muja chibwezi ndithu choti chakhala zaka 8 akupanga chibwezi choncho mpaka na mphekesera ikunena kuti mkazi wake wa Elvis anachita find out kunena kuti Elvis akupanga chibwezi ndi mwana wa abusa Mary Claire koma ati a Mary Claire wa ma challenge kwambiri mpaka kumamuuza mkazi wa Elvis kuti ungozolowera kuti tilipo awiri eti zinthu zake ati ndi mmene zimakhalira and ati mu nthawi yonseyo Elvis ndalama zake zina zimapita kwa Mary Claire amampatsa chilichonse chomwe amasowa plus amamulipirira sukulu ati anamulipirira sukulu mpaka na university uko akumatani akumayankha akazi ake a Elvis zamwano mwano nkumakhala kupezeka kuti patha zaka 8 ali pachibwezi Mary Claire wapezeka kuti wamaliza sukulu anapanga graduate chani nde mmene wapanga graduatemu Akuti Mary Claire anapita kukathetsa chibwezi nde Elvis ati zinampweteka kwambiri akuti ndikuwawidwa mtima heartbreak kunena kuti after kumulipirira sukulu zaka zonsezi chani nde powawidwa nkufuna kumulanga mpamene wapita kukapanga haya ndani kukapanga haya Lucas uja kumpatsa acid kunena kuti ukamuthire ndani Mary Claire kuti amuvulaze amuwononge. Mpamene basitu a Lucas anatani anatengadi acid kupita kukamuthira. Zomwe apolisi apeza pofufuza nanga si afuna evidence yonena kuti uyuyudi zikumukhudza. Elvis Opio apeza kuti pa nthawi yomwe anthu amapita naye kuchipatala Mary Claire Elvis uja anali chakomweko, sanali kutali. Pamene anthu amampanga wheel in, ali pa wheelchair kulowera naye uku, Elvis uja anachita kudutsa. Pena kudzakhala ngati kudzabwera pafupi ngati kuti kudzamuyang'ana. Koma nanga si Mary Claire uja anali ati wavulala amaso akupsa, sikutinso amaona. Koma zachita kuoneka pa CCTV kuti anali chapompo olo padera pamene panapezeka kuti anamuthira asidipo anali chapafupi pompo kuoneka ngati kuti amayembekezera kuonerera kuti achite make sure kuti zachitikadi olo pachipatalapo akuoneka ngati kuti amakaona kuti oh wapsadi nkukaona kuti wapsa bwanji nde Imeneyo ndi evidence yayikulu kwambiri kwa police kunena kuti iye amapezeka kumalo amenewowo bwanji chinampangisa kuti akakhale pamenepopo pamene iye wavulala komaso komwe akulowera naye ndi chani kenako next day nkupeza kuti wathawa ali dera lina nde imeneyi ndi evidence yamphamvu against Elvis pamene azibusa ano ayamba kuyankhula aumukwaya amuchotsa mukwaya azibusa ena akunena kuti tsono mukunchosa mukwaya kwa dzaka 8 zonsezo amapanga chibwezicho simumadziwa mumaonerera zinthu ngati zimenezozo eti kuti azibusa ena aku, aku Kenya komweko kuti ayankhulapo kunena kuti palibepo cholongosoka chomwe chachitika pamenepopo komanso mba- anthu ambiri ali ndi mafunso kunena kuti momamulipirira school fees dzaka zonsezo abambo aja abusawo olo amayi ake samadziwa kuti kuoneka ngati kuti anthu amaonerera makhalidwe achabe nkumayang'ana kumbali koma pamene zaipa mpamene ino aliyese akubwera kuti mwakuti mwakuti koma nkhani yomwe yapangika nditiyo ndi imeneyoyo zomvetsa chisoni kuti olo akazi ake a Elvis yo think about it kuti munthu wamayi ali pakhomo pake ali ndi ana amuna ake akupanga zachisembwere uko kenako mkaziyo chibwezicho chithese chibwezi iwowo nkusweka mtima mpakana kupanga chiwembu e, mapeto ake akakhala mprison iye uja akhala ndi ana azivutika just because of ma choices oyipa okhaokha eti zomvetsa chisoni kunena kuti mtsikana wavulala choncho kuthira asidi sikutinso adzakhala bwinobwino yes akoza kuzachira koma adzakhala scarred for life imene ndi nkhani yomwe yagundika kutiko ku Kenya zoopsa kwambiri